Oni ndine Jack ndiye tiyeni ticheze koma zocheza zake ine ndilibe chakumwa sindinatenge chakumwa koma inu ngati muli nacho tatengani tiyeni ticheze chifukwa nkhani zake zikutitengera kutali mlengalenga mu january tinakamba za dzuwa eti za paka parker probe imene inapita kudzuwa kukafufuza kumeneko kuti kuli zotani ndipo earth inakhala ikudikirira kapena tinene kuti anthu ma scientist anakhala akudikirira kuti ala- apeze alandire information kuchoka kwa parker probe chifukwa chonena kuti inapita kufupi ndi dzuwa nde palibe chinthu chimene chinapita pafupi ndi dzuwa ngati mene inafikira parker probe nde samadziwa kuti ichita survive kapena ingophulika ende nde analandira signal parker probe inatani inapanga last ndipo mpaka pano ikadazungulirabe eti inatumiza zithunzi chani zinthu zosiyanasiyana kuti anthu alandire information yambiri tidziwe zambiri zokhudzana ndi dzuwa eti nde patulukadi information yambiri koma kungoti vuto lake nangasi chiyankhulo chathu ma expressions ena zinthu zina zonena kuti kulibe mchichewa zili mchizungu mokha nde olo kuzifotokoza mchichewa uzifotokoza cha mtundu wanji eti mmene tikudziwira Dzuwa ndi nyenyezi yaikulu kwambiri mu universe, eti dzuwa ndi nyenyezi yaikulu kwambiri ndipo gravity yake kapena tinene kuti pull imakoka zinthu eti mene anthu fe timakhalira tima kuima pansi timatha kuima pansi chifukwa cha, cha gravity eti gravity imatichita pull down mukaona anthu amene amapita ku space aja amangoyandama sono dzuwa lilinso ndi gravity yake ndi gravity ya dzuwa ija imapangitsa earth ija kuti izitani izikhala pamene imakhala level imene imakhala ija. Dzu- limazungulira dziko kumazunguliranso dzuwa koma imakhala pa level yake yomweyo chifukwa chonena kuti Gravity ya dzuwa imapangitsa earth ija ndi ma planet ena kuti akhale m'malo mwake m'malo mmene momo iliyonse m'ma position yake yomwe ilili eti nde dzuwa lili kutali kwambiri ndi earth eti 151 million kilometers away from earth nde ndi lalikulu kwambiri kunena kuti ma earth 1.3 million akhoza kulowa mu dzuwa. Nde ingoganizani kuti ndi nyenyezi yayikulu kwambiri ndipo ndi ya moto eti ndi dzuwa ndi moto. Tsono mene Parker Probe inajambula inaona zimene zimachitika pa chani pa dzuwa paja. Moti anaonanso kunena kuti kuli dzigawo dzigawo. Mmene mu earth mulili ma continent osiyanasiyana, pa dzuwanso pali madera madera osiyana. Pa madera osiyanapo pamachitikanso zinthunso zotani? Zosiyana. Nde nalo dzuwa limazungulira. Pamene limazungulira, chimodzimodzi mmene imakhalira earth yathu ino, kunena kuti pamene dziko likuzungulira, ikamafika mwina tikamati June ija ku Malawi kumazizira pamene ku Europe kumayamba kutentha mwaona eti kuti kumakhala ma season of course kusiyana kwake nkunena kuti kudzuwa kulibe kuzizira koma pali weather moti kuli ma station onena kuti am- akumayang'ana za weather ya kudzuwa chifukwa chinoti zimachita affect zinthu pachani pa earth nde kuli ma weather osiyanasiyana moti kumakhalanso ma storm kumakhala mkokomo zimphepo zoopsa koma mphepo zake ndi mphepo za moto nde solar parker probe imene inatumizidwa ndi a nasa kuti ikatole information kufupi ndi dzuwa siinafike sizingatheke kufika pa dzuwa koma ili pafupi pafupi pake tikukamba 6.1 million kilometers kuchoka ku dzuwa nde ndikutali ngakhale tikuti ndi pafupi kuti chiyandikire chiphulika Koma mkujambula kwawo apeza kunena kuti korona ya dzuwa, korona ndi surface ya panja yeniyeni ya dzuwa, kunja kwa dzuwa. Ife timaona chikorona, timangoona kuwala kuja, chimene chija nchikorona, komano mkatikatinso muli zinthu zina, eti. Ndiye akuti ma scientist anayamba kalekale kuganizira kuti pa dzuwa pali dera lina lake lonena kuti lilibe dothi, akuti dust free zone. ati pali dothi padzuwapo eti koma akuti pakafikano nthawi yoti patentha kwambiri dothi lija limasanduka gas likasanduka gas limauluka amalitcha cosmic gas kapena solar gas kunena kuti ma- dera limene lolo around pamenepo pali dzimagasi zimene dzodzo zonena kuti zimapangika chifukwa chakutentha kwambiri kwa dzuwako ndiye akuti kuli ma so- solar flare nde ndakhala ndikuganiza kuti solar flare nkuifotokoza bwanji akuti pamadera ena padzuwapo pamapezeka kuti chifukwa choti pali energy yambiri energy ija akuti pamalo pamodzi pamatha kupezeka energy chimodzimodzi mphamvu ya manyukliya 10000 koma kadera kakang'ono nde energy ija ikachuluka kwambiri imaphulika ikaphulika chonchicha imapanga kozi ma solar winds chimphepo chinkokomo choopsa kwambiri koma moto okhaokha eti ndi zimaphulika zimatani ndi amazitchula kunena kuti ma solar flare koma zimakhala za mphamvu yosiyanasiyana pena zimakhala zochepa pena zimakhala za mphamvu kwambiri kuti chiphulika kusanduka chi solar flare chachikulu pena anayeza chi flare china chinakhala ngati chophulika choncho kunena kuti saizi ya chi flare chimenechocho chinaphulika pa dzuwacho saizi yake chimodzimodzi ndi mmene earth yathu ilili nde solar flare ina inapangika pa 14 may 2025 akuti imene inali yamphamvu kwambiri chaka chonse chino sanaonenso ndipo inapangika pa malo amene akutchedwa AR4087 ili ngati ino kontinenti payokha. Padzuwapo aipatsa dzina kuti ndingoti AR4087 ndi pamene panapangika chi solar flare chimenechocho. ndi akuti pa AR 4087 po anditi continent imeneyoyo pa dzuwapo ndi area yosokonekera kwambiri chifukwa chonena kuti magnetic field yake ndiyosalongosokayi ndiyosokonekera sokonekera nde pakapezeka kuti pakupezekano energy yowonjeza kwambiri malo ngati amenewo ndi amene amaphulika kwambiri nde panaphulikanso eti amanena kuti zotsatira zake zili kuti zimene zozo zochitika pa dzuwa koma somehow zikumatha kuchita affect zinthu pa earth effect yake akuti ina ndi ma blackout ma blackout ina akuti kuluza signal ma communication signal kuluza ma network signal kuluza basi ma radio signal zinthu kungofoira ma GPS kusokonekera chifukwa choti padzuwa paphulika china chake ma signal kusokonekera anthu kumangokuti ah, cha- chavuta nchani chavuta nchani osadziwa kuti zonsezi zikuchokera pa chani pa dzuwa akuti ili dzuwa lili mu 11 year cycle yozungulira kuti patha zaka 11 ndi pakatha zaka 11 po pamayamba nokuphulika zinthu ngati zimenezo koma sikuti zichita affect anthu pa dziko pano munjira ina yoopsa ayi koma ndi zomwezi ma blackout osadziwika bwino, ma signal kufoila koma zonena kuti zikhoza kuchita affect kwambiri amene ali ku space ndi ma spaceship izozo zizichitidwa affect chifukwa nanga sizikupitanso mmwamba momwemo ndi ma signal akafoila zikhoza kusokoneza zinthu. atolapo data yambiri kwambiri yoti inayo ndiyovuta kuifotokoza mchichewa chake chifukwa palibe chichewa chake ndiye for now tingosiyira pomwepo zomwe Parker yatola komanso zomwe a space weather atola zomwe zikutani zikuchitika kunena kuti kudzuwa kwagundika zochitika maflare awo sanathe apitirirabe kwa kanthawi kenako azathanso chifukwa choti dzuwa likhala kuti latembenuka pamene dzuwa latembenukira mbali inayo basi inozo ziyamba kumenya mbali ina mbali ya maplaneti ena chani tikhala kuti tachoka mpakana izazungulireso izafike mbali itiyo mbali inoyo kapena nditi mbali ya earth iyo ndi update ya dzuwa mukhale ndi tsiku lopambana